ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m n'ụbọchị taa bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata ihe ọbụla anyị tinyere aka ga na-aga nke ọma anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ụzọ anyị ga-abụkwa na ụzọ mmiri ndị be anyị ọ gaghị abụ ụzọ nkụ Chetakwa, a ka m bụ nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo. Biko, ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanịa na-esonyere m. Ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka. Chetakwa na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe ezinụlọ Chike zukọtara onwe ha, ọṅụ ha wee zuo oke. Ha wee banye ụgbọala ịnachigha n'obodo ha bụ Ọka. Nne Chike n'otu aka ahụ nọkwazi n'ụlọ na-eche ma agha eriela nwa ya nwoke bụ Chike na ezinụlọ ya. O wee na-eme ọ gbagoro na nnukwu ụlọ Chike rụrụ maka Chike bụ aka ji akụ ọ rụrụ nnukwu ụlọ elu n'obodo ha ọ kpagharịsịa ọ gbatuo wee ruo otu ụbọchị o wee nụ ka ụgbọala sụrụ o wee pụta o wee lee anya n'ime ụgbọala a wee hụ chike nwa ya nwoke hụ nwunye nwa ya bụ ada hụ ụmụ ụmụ ya bụ chukwuma na ọbịanuju obi wee bụrụ ya sọ pọrịna pọrịna o wee gbaba n'ime ụlọ chike na ezinụlọ ya pụtara n'ụgbọala bupụtacha ngwongwo ha ji lọta mana mgbe ha bataziri na ya bụ ụlọ wee bụrụ na ndị gbatara ọsọ agha ewerechala ụlọ n'ụlọ chike ahụ sọ naanị otu ọnụ ụlọ bụ ihe fọdụrụ ha maka na chike bụ mmadụ obi ebere chike na ndị be ya wee kwakpuo n'otu ọnụ ụlọ wee biri ndị amị jukwaziri n'ụlọ ya ndị uwe ojii jukwaziri n'ụlọ ya mana o mesiziri ndị uwe ojii na ndị amị wee kwara pụọ Chike mesịa nwetekwuo otu ọnụ ụlọ wee tinye na nke o nwere, o wee dị ọnụ ụlọ naabọ ha wee na-ebi. N'ihi na Chike bụ mmadụ nwere obi ebere maka na oge a na-ekwu ihe a bụ agụọ oge agụọ nke na ndị ọtụtụ ndị bi n'ụlọ ya enweghị ihe ha na-eri mana Chike bụ mmadụ obi ebere Chike mesịrị were akwụkwọ o ji enweta ego n'ụlọ akụ wee gaa weta ego wee kpọọ ndị niile bi n'ụlọ ya wee chọọrọ ha ego ka ha nwee ihe ha ga-eji ya wee bido wee na-enweta ihe ha na ezinụlọ ha ga-eri nke na ndị a na obi bụ ha sọ aṅụrị ha mesịa kelee Chike wee gbakesịa onye ọbụla wee chọọ ihe ọ ga-eme wee na-enweta ego Chike na onwe yazi mesịkwara maka na ndị ọ rụrụ ọrụ bụ ndị gọọmenti ji ya ụgwọ ha mesịkwara kwụọ ya ụgwọ ụfọdụ ha ji ya Chike na ezinụlọ ya wee were ya na-atụ ndụ mmanụ otu a ka ha si biri na-enekwa chi ha anya na-eche ka ha mara mgbe ya bụ ọgụ ji ebi maka na ya bụ agha abụghị obere ihe ọ nwata na-amaghị ihe a na-akpọ agha na-akpọ ya aya ndị be anyị aga m akwụsị ebe a ka ya bụ ọhịa dịka ọ bụ na enwe amaghị ya chetakwa aka m bụ nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko pịara m aka na share button tụsara m ozi a ọ ga-adị oge ọzọ ka o mesịanụ ndewonu